nkhondo yoopsa ikupitirira ku gaza pamene israeli ikuthibula hamasi mopanda chisoni nawonso mapalestina sikuti angokhala akubwezera ndithu dzulodzulo lomweli akwanisa kupha asilikali awiri aku israeli mmodzi mwa iwo ndi mwana wa nduna bambo ake amalemuyo ndi mmodzi wa anthu odziwika kwambiri mdziko la israeli mr gad eisenkot anali msilikali wa israel defense force amenyapo nkhondo zambiri pa moyo wawo 1982 anamenya lebanon war 2000 komanso 2006 ku lebanon komweko 2009 ku gaza 2012 anali mmodzi wa asilikali amene anapita ku gaza ndikukapha mkulu wa hamas mr ahmad jabari tikukumbukira mu nthawi imeneyi ya 2012 kunali chipwirikiti ngati chimene chikuchitikachi pamene asilikali a israeli amamenyana ndi hamas ndiye mkulu ameneyu gad eisenkot anali msilikali wamkulu kwambiri ndipo anakwanitsa ndithu kumenyana ndi hamasi mpaka kupha mmodzi wa akuluakulu akumeneko ahmad jabari 2014 anamenyanso nkhondo ku gaza kuyambira 2015 mkudzalekeza 2019 anamusankha kukhala mkulu wa asilikali ankhondo chaka chino cha 2023 iyeyu ndi minister of portfolio komanso mmodzi wa nduna zikuluzikulu za ku israeli zimene zikuyendetsa nkhondo ya ku gaza mwana wakeyu meir anali nawo mgulu la asilikali amene akumenya nkhondo ku gaza inu mukudziwa mmene amachitira asilikali tili nawo ena kumalawi kuno abambo awo agogo awo anali asilikali abambo awo anali asilikali iwonso ndi asilikali komanso mwana wawo adzakhala msilikali chimodzimodzinso mkulu ameneyu gad eisenkot iyeyu anali msilikali ndithu wamkulu kwambiri kumeneko ku israeli wamenya nkhondo zambirimbiri komanso anakhalapo army chief of staff 2023 ndi minister of portfolio komanso mmodzi wa nduna zikuluzikulu zimene zikupereka maganizo pa nkhondo ya ku gaza like father like son mwana wake meir analowanso ntchito ya usilikali ku israeli ndipo anali nawo mu gulu la asilikali amene akumenya nkhondo ku gaza koma tikunena pano waphedwa dzulo ndi gulu limeneli la hamas anamponyera bomba loopsa kwambiri limene linamvulaza ndi kukafera kuchipatala tili pa nkhani yomweyi ya nkhondo taona vladimir putin akupita kukacheza maiko awiri olemera kwambiri achiluya united arab emirates komanso saudi arabia zimenezi ndi zachilendo kwambiri komanso zodabwitsa kuyambira february 2022 atachita invade ukraine vladimir putin anachepetsa maulendo akunja ngati anayenda ndi maiko oyandikana nawo okwana 7 belarusi kazakistani uzbekistani ndi ena 4 ambali ya komweko ku russia koma ngati anapita kutali ndi ku irani komanso china tikukumbukira inalipo nthawi ina yake ankafuna kupita ku south africa koma zinalephereka

pamene amapita pa ulendo umenewu chitetezo chinali chokhwima kwambiri ndege yake imaperekezedwa ndi mafaita jeti okwana 4 ready for any attack komanso atafika kumeneko analandiridwa mwansangala wacheza bwinobwino mpaka kubwerera kwawo nkhani imeneyi yadzidzimutsa dziko lapansi tikukumbukira mbuyomu america european union britain komanso nato anaopseza maiko onse amene amagwirizana nawo kunena kuti pasapezeko wina aliyense kumapanga business ndi russia panali economic sanctions khoti la icc linatulutsa arrest warrant kuuza maiko onse amene amagwirizana nawo kunena kuti akamuona putin mu dziko lawo ammange pa 6 december tamuona putin akupita ku mayiko amene amagwirizana ndi america united arab emirates komanso saudi arabia wacheza bwinobwino komanso wabwerako ndithu osamangidwa kodi zimenezi zikutanthauza chani pa nkhani ya ma sanctions komanso icc miyezi 6 yapitayo panali mphekesera wonena kuti Maiko ena afuna kuyambitsa gulu lotchedwa Chims. Chims kutanthauza kwake China, Iran, Moscow komanso Saudi Arabia. Anthu ambiri atamva zimenezi amakayikira. Zingatheke bwanji Iran ndi Saudi Arabia kupanga ubale? Chifukwa maiko amenewa kuyambira 1979 anali pa udani wa khoswe ndi mphaka koma 2023 tinaona china ikubwera ndi kuwayanjanitsa mgwirizano umenewu unachitikira ku beijing pamene akuluakulu a ku saudi arabia komanso iran anakakumana kumeneko ndi kuyanjana kunatsegulidwa ma embassy komanso panopa amachitira limodzi business kuyambira pomwepo nkudzafika lero ubale wa china irani russia saudi arabia komanso united arab emirates ndi wamphamvu mwachitsanzo last week president wa irani anachita zokambirana za pafoni ndi crown prince wa ku saudi arabia kwa 45 minutes amakambirana zokhudza ubale wawo bizinesi komanso nkhondo imene ikuchitika ku gaza amene anachititsa kuti anthu amenewa alankhulane pa foni linali dziko la china from there pa 6 december taona vladimir putin akupita ku abu dhabi komanso saudi arabia kumeneko amakambirana za bizinesi yamafuta agalimoto komanso nkhondo ya ku gaza mu tsiku lotsatira pa 7 december president wa irani anapita ku russia kukacheza ndi putin anakambirananso zokhuza bizinesi komanso nkhondo ya ku gaza migwirizano imeneyi pakati pa russia china ndi maiko achiluya yabweretsa mantha akulu kwambiri kumbali ya nato komanso america inu mukudziwa kunena kuti tikunena pano aluya ambiri ndi okwiya ndi zimene israeli ikupanga ku gaza akuona ngati america ikukondera israeli pomawathandiza zida za nkhondo